moni moni nde akuti kwachitika nkhani yoopsa kwambiri ku mulanje agogo ena ake a mayi modesta bizweki a zaka 76 akuti amangidwa chifukwa chonena kuti anavulaza chidzukulu chawo cha zaka 7 mnyamata wapezeka kuti wapita kuchipatala wakamwalirira kuchipatala akuti mwanayo anadya kanyenya amene agogowo anagula nde amugwira mikono iwiriyo kumuyika pa moto mwana nkupsa mpakana kumwalira nkhani zoopsatu zimenezi kwambiri chifukwa chonena kuti apopo tikungoona mapeto eti result ngati afika pompanga mwana nkhaza imeneyoyo ndiye kuti kumuotcha kwake amuotcha amukhazika manjawo pa moto kwa nthawi yayitali bwanji kuti mpakana avulale kuvulala konena kuti kwamupweteka mkatikati mpakana kumupha Nde muganizenso kunena kuti nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku unali wotani mwana ameneyo? Ngati munthu wafika pompanga nkhaza yoteroyo, ndiye kuti nkhaza zomwe amakumana nazo tsiku ndi tsiku ndi zotani? Mm, mwana wamasiye. Ndiye chimadabwitsa kwambiri nchonena kuti pamene popo akhoza kukhala kuti mwanayo ndi mwana wa mwana wawo kuti kumadabwa kuti kodi mwana wawoyo ankamukonda chifukwa ngati ankamukonda mwana wawo anamwalirayo ampangira nkhaza bwanji mwana wa mwana wawo ana amasiye amazunzika ndipo it's not fair palibe mwana amene amasankha kunena kuti makolo ake amwalire ndipo ndi moyo wa mazunzo ndi chizunzo kungokhala ku- chokhacho choti opanda kuzunzidwa kungokhala ponena kuti makolo ako kulibe ndi chinthu choopsa chinthu chowawa mtsamiro onena kuti ungadalire palibe chifukwa palibe munthu amene angakukonde mmene angakukondere kholo lako nde makolo aja amwalira eh, ukupita pakhomo pa munthu wina it doesn't matter kuti kaya ndi gogo wako kaya ndi ndani koma zimasiyana eh, umakhala ndi chiyembekezo chonena kuti bola andisamale nde ayambenso kukuzunza kukuzunza mpakana zifika pomuotcha mwana choncho ndi kungopempha kwa anthu ngati maneba eti pamene mukudziwa kunena kuti pali ana amasiye eh, kaya nkwa aneba mumadziwa kuti uko kusungidwa ana amasiye tatiyeni tiziyang'anitsitsa eti tikhale diso tikhalenso chitetezo izikhala ntchito ya wina aliyense kumayang'ana kuti kodi uko kukuchitika zotani ngati njira yonena kuti ana aja atetezedwere chifukwa choti izi zimachitika kwambiri ana amavulazidwa amamanidwa chakudya amachitidwa nkhaza sizoona zimenezi eti anthu amangoyang'ana kumbali kumaona ndithu kuti apoto pakuchitidwa nkhaza kumangoyang'ana kumbali mwina tiyeni tiphunzire kuti pakakhala choyipa choncho ngati sitingachitepo kanthu pena ndi zovuta kuti palibe chomwe ungachite koma chilipo chomwe ungachite ukhoza kupita kukachita ripoti kaneneni kaya ndi ku polisi kapena kuti anthu ayambe kuwayang'anitsitsa kuti kodi mukupanga bwanji mwina wina akadzabwera nkudzafunsa mafunso kudzayang'anitsitsa mabungwe kaya a polisi mwina zidzathandiza kupulumutsa moyo wa wina nkhani yomvetsa chisoni kwambiri mwana ameneyu awuse mumtendere